Wawa mfumu wawa mfumu ndifuna ndipange play video imene kenako ndiyankhula yokhuzana ndi mkaziyo akukamba za ntchito kunja. dziko la Germany eh? dziko la Germany amene mufuna kupita ku Germany kumene ku Europe my inbox is full amene mufuna kupita ku dziko limene la Germany ndinakuuzanipo m'mbuyomu kuti dziko la Germany sitimalankhula vizungu ayi dziko la Germany sitimalankhulako vizungu dziko limene la germany timalankhulako Dutch language iye kuli ntchito zosiyanasiyana kuli ntchito za opeya azathu omasamalira ana pakhomo kuli ntchito za udalaivala ku amazoni ku dhl makampani osiyanasiyana komanso kuli ntchito za ucaregiver komanso kuli ntchito za nursing manesi manesi manesi mukufunika dziko limene la germany uh, komano pali njira inanso imene mungabwera apart from sponsorship visa job inuyo mutha kupita dziko la germany mutaphunzira german language imene timati a1 communication phunzirani german language sindinanene kuti david masasa ndi agent apo ndikukana malawi apo ndikukanirani david masasa si agent awa ndi maziphunzitsi a german ophunzitsa german language inuyo phunzirani german language pa mtengo wa 250000 kwacha malawi kwacha hmm? phunzirani german language ndi 250000 malawi kwacha ndipo mukhala ndi mwayi wopita dziko limene la germany akuti mumpatse 250,000 ngati mufuna muphunzire chiyankhulo kenako adzakutengani kunja. Akuluakulu, osamagwera mu ma scams ngati amenewa. Mandimvetseni. Choyamba iyeyo akanika kulipira azibale ake bwanji, kulipira azibale ake kuti aphunzire chiyankhulo osiya kwawo apite kunja? Akuluakulu, zinthu zambiri zimakhala ma scam. Ngati afuna atenge anthu kunja, palibe chifukwa chomauza anthu osauka mulipire 250,000, 250,000 kuti mupite kunja. Sukugwira ntchito iweyo, uitenga kuti? Akuluakulu kumakhala osamala. Fam ma vacancy ngati amenewa akuchuluka kwambiri. Koma target yawo ndikufuna kuwabera anthu amene alibe. Mupeka ndalama ija muyamba kuphunzira. Let me, let me just do like this. Izizi zili ngati mm, ngati munapangako forex trading. Umapita kwa coach. Coach uja amakuwuza kuti ngati ufuna ujoine forex trading ukuyenera utenge training nde training iyi mtengo wake akuuzani mwina undipase 20000 pin nde mulipo anthu 10 20 pin 20 pin 20 pin 20 pin kenako umpasa iye uja kenako mwayamba kupanga za trading ayamba kuphunzitsani o makendo awa mwakutimwakuti chanchani izi ndi izi Kenako zithera pamene pajapo. Nde amakuuzano panopa nde ndufuna ndusegulire account yako. Akusegulira account yo bho. Koma kuti upange ndalama ija mene amanenera iwo aja kuti ukapeka ndalama iyi kenako uzamba kuwina ndalama mwakuti mwakuti mwakuti sizimachitika. Kuwina ndi kumwaika munthu. Chimodzimodzinso ku ma business ngati amene amauzani tiyeni pitani kunja mwakuti mwakuti izi ndi izi. Zimene izi anthu ambiri samapita kunjako. Mungathe kupanga register anthu okwanira 200 yakuti, opita nkukhala mmodzi. Nonsenu osapita, ndikuti ndalama zija akudyerani. Awa ndi ma business, ndi anthu ambiri osaukafe timatengeka tikaona zinthu ngati zimenezi. Tikufuna tipite kunja, tikufuna tipite kunja. Akuluakulu, osamagwa mmayesero ngati amenewa. Ngati Mulungu ananena zoti mudzapita kunja, zivute zitani mudzapita kunja. Komanso kuli ma website special, ngati kuli ma vacancy kunja, ungatopita pa Google ukapanga check, ukafila form pena pajapo, zaulere kuli ma website like ina linkedin jobs ina africanjob net ma website amene or go abroad amene ndi ma website umapita umene timakacheka okay kuli ma vacancy mwakuti mwakuti kenako kufira fomu yako sukuyenera upeke ndalama aa akutengani zimatenganso nthawi ungatofira fomu mu chaka cha 2026 kuzapita mu chaka cha 2027 or cha 2028 nde akuluakulu osamagwa mmayesero ngati amenewa Awawa ndi ma business kufuna kubera anthu ovutika kuti akutengeleni 250,000 anthu okwana 20 ndi ndalama zingati ndi ndalama zambiri kulibe kumene mungapite kukasuma kuti anandibera ndalama anandidyera ndalama mm zinga za ma agent amakuuzani akutengani ku America izi ndi izi uwapasa ma million anthu ambiri panopa akulira anadyedwa ndalama njira zake ngati zomwezi ena opeka ma 10 million 2 million 3 million ati mupite ku America ku America uja osapitako Koma ngati anthu awa akuuzani mupeke ndalama mwakuti mwakuti, mudzidzifunsa kodi iyeyo akwawo osali kunja? Ndiye akwawowo safuna ndalama, safuna kupita kunjako?